n balima maliyɛnw n ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye aw mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ ka bɛn wagati min ma o wagati foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye aw n'a balimakɛ don jason turasiki an y'a kanu bi ka bɔ an bɛna kuma actualité kan o ye jumɛn ye ko an ka karamɔgɔkɛ n'an ka imam ko imam diko k'o tagara ka taga faransi anbasadɛri voir k'olu ye ɲɔgɔn ye mais maliyɛnw yanni an k'an da don o yɔrɔ la n bɛ tasibila kɛ ka taga sedina aliyu hayidara n'o ye an ka karamɔgɔkɛ an'an fa an'an mɔkɛ buye hayidara ale denkɛ ko ala y'a ka kalifa minɛ la a kɛra sɔrɔ an bɔra kibaruya kalama bi tilegan bi bi tilegan na ee an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ a la ala ka yafa k'a ma ala k'a dayɔrɔ nɛɛma ala k'a fara kira ka jama kan ala ka alijinɛ nɔgɔya ani alisilamɛ bɛɛ lajɛlen badabada dali ala k'a nɔgɔya ani alisilamɛ bɛɛ lajɛlen ala k'an fama a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma maliyɛnw vraiment n'i tun y'a dan ne yɛrɛ kelen ma ne kelen dɛ n'i kun y'a dan ne kelen ma nin ko min bɛ réseau kan bi ko diko taara ka taga faransi anbasadɛri voir aw bɛɛ y'a audio ye n'i tun y'a dan ne kelen ma bilahi ne kun tɛ kuma n'i kun y'a dan ne kelen ma bilahi ne kun tɛ kuma ne kun sigilen don n bɛ ka ko lajɛ mais ko in daminɛ ne ka n'a bila bi la ka bɔ bi ne yɛrɛ ka bɔ k'an da don ko in na bi parce que kuma de cayara appel cayara mɔgɔw ka ɲininkali cayara mɔgɔw ka kumakan cayara caman de bɛ yen minnu k'olu jɔrɔla caman bɛ yen minnu k'olu siranna depuis ni kunnasini depuis depuis depuis ni publication kɛra ko diko ko k'a bɛna conférence kɛ ka tila ka na audio in bɔ ka fara o kan an si ma lafiya mɔgɔw ka laɲini kama ani mɔgɔw ka jɔrɔ kama mɔgɔw ka intervention kama n'u ka ɲininkali kama o dɔrɔn de kama ne bɛ bɔ bi ni aw y'a jateminɛ an fa yɛrɛ bɔra bi ka kuma a kɛra sɔrɔ mais an y'a ye sɔgɔmada na n'o ye imam diko yɛrɛ ye mɔgɔ min taara ka taga ɲininka a ka kuma daminɛtɔ la a ko n'i y'a dan ale yɛrɛ kelen ma a tɛ kuma nin ko in na yɛrɛ c'est-à-dire ko dɔw bɛ yen i k'i makun o de ka fisa quoi aw m'a ye ko audio bɔra audio min na n'a bɛ k'a fɔ ko imam diko taara faransi ambassadeur voir an bɛ audio lamɛn mais n b'a fɛ ka mun de ɲɛfɔ malidenw ɲɛna minnu tɛ réseau sanfɛ minnu tɛ nin domaine kɔnɔ u bɛ se k'a faamuya cogo min na depuis nin wagati min na ni kuma ni eh, eh, kunnafoniya bɔra public à travers les publications ko diko b'a fɛ ko dim a kɛra dimasi don de ko diko b'a fɛ ko dimasi nata ko ka conférence de presse kɛ ou bien ka cérémonie dɔ kɛ ka duwawuta kɛ ka kuranɛkalan kɛ ka c'est à dire ka se min b'a ye k'o kɛ fantanw ye k'o kɛ fantanw ye k'a bɛ laban conférence de presse la o kumakan min fɔra a kɛra ni diko ŋunana c'est à dire bɛɛ bɛ yɛrɛyɛrɛ wa n'a ŋunana bɛɛ bɛ siran bɛɛ bɛ jɔrɔ mais sauf que ko in kɔnɔ manipulation de bɛ ko in kɔnɔ wa ko in kɔnɔ jugu de bɛ ko in kɔfɛ audio min bɔra n bɛna n bɛna fɔ aw ɲɛna sisan ne yɛrɛ min filɛ ne bɛ se k'a ɲɔgɔnna kɛ cogo di depuis diko ka nin kuma bɔra k'a b'a fɛ ka conférence de presse kɛ mɔgɔ minnu bɛ yen ni diko yɛrɛ ko man di u ye fiyewu minnu bɛ yen n'u b'a fɛ k'a mankutu tiɲɛ minnu bɛ yen n'u b'a fɛ ka diko mangoya mɔgɔw ye ka diko tɔgɔ tiɲɛ k'a tanga yɛrɛkɛ o combat bɛ senna a mɛnna o tigilamɔgɔw de b'u profiter c'est simple i bɛ taga ka taga publication de kɛ sɛbɛnni dɛ ka taga sɛbɛnni kɛ ka sɛbɛnni kɛ dɛ google la i bɛ sɛbɛnni kɛ si tu veux google la i bɛ sɛbɛnni kɛ ou bien application na i bɛ sɛbɛnni kɛ comme publication simple dɛ k'i b'a publier o sɛbɛnni min bɛ yen dɛ google google voice de bɛ voice google voice o ye min bɛ fɛn traduit voix la i b'o o option digi dɔrɔn i ye sɛbɛnni min sɛbɛn o b'o kalan n'a y'i diya i bɛ kan in bila cɛ kan na n'a y'i diya i bɛ kan in bila muso kan na min man'i diya n bɛna misaliya dɔ n bɛna exemple dɔ dɔ di aw ma sisan o voix o voix in kɛkun ye mun ye o voix in kun ye mun ye minnu bɛ n'u fiyentɔw don k'u tɛ se ka sɛbɛnni kalan pour que a ka sɛbɛnni fɛn min sɛbɛnnen don a k'o kalan olu k'a mɛn u tulo la ko in kun bɛɛ de filɛ a kɔrɔ de ye a exemple ye jumɛn ye faransi yan aw b'a jateminɛ feu caman bɛ yen feu rouge mɔgɔw bɛ feu min tigɛ sira la feu caman bɛ yen i b'a sɔrɔ fɛn dɔ la fiyentɔ minnu bɛ n'u bɛ tɛmɛ bitɔn dɔ bɛ feu la u bɛ fɛn u bɛ feu bitɔn digi ni feu bɛ vert la dɔrɔn a b'a fɔ ko le feu est au vert le feu est au vert o kɔrɔ fiyentɔ ma komi ale t'a ye k'a fɔ ko feu bɛ vert la ou bien a bɛ rouge la ɔ ni ni kumakan in bɔra dɔrɔn o b'a yira fiyentɔ la k'a fɔ ko a i bɛ se ka tɛmɛ sisan ko feu bɛ binkɛnɛ na donc o n'a ɲɔgɔnna de don donc jugu dɔ de wulila ka taga nin article nin ta k'a sɛbɛn ka sɔrɔ k'a traduire sisan voice la a ka a ye ale yɛrɛ kumakan min sɛbɛn dɛ ale ka laɲini ye min ye a ye min don a kɔnɔ ka ɲini ka mankutu tiɲɛ ta k'a ɲɛsin diko ma comme quoi ko diko taara faransi ambassadeur voir ɔ k'o kɛ vocal sisan ka sɔrɔ k'o bila u taara o bila ka ko page dɔ sanfɛ parce que ne yɛrɛ ye page fɔlɔfɔlɔ min sanfɛ ne t'a tigi dɔn mɔgɔ de t'a kɔfɛ yɛrɛ c'est à dire ko mali fɛn dɔ je ne sais pas quoi mɔgɔ t'a tigi dɔn quoi donc a dabɔra ka mankutu ɲini mankutu tiɲɛ k'o ta k'o ɲɛsin diko ma et pourquoi n ma n da don kuma in na yɛrɛ ne dabali de banna conférence de presse bamananw ko walahi mɔgɔ mɔgɔ ne wele ka ne ɲininka aw bɛna ne ka video lamɛn n ye nin kuma kelen de f'u ɲɛna k'a fɔra ko diko ko eh, diko ni faransi bɛ ka jɛ ko faransi ye diko sara ka wari di diko ma ka proposition kɛ diko ye ko diko ka jamana kɔnɔ denw labɔ ko k'o bila transition na ayi pardon ko diko ka mɔgɔw labɔ ko ka wuli transition kama ka transition kɛlɛ ɛ ne dabali banna o de kama ne kun ko n tɛ n da don ko in na quoi pourquoi mɔgɔ o mɔgɔ nana n ma aw bɛɛ bɛ se k'a sɛbɛntiya a bɛɛ bɛ se k'a seereya fɛn fɛn nana n ma a ka ca ni mɔgɔ tan ni saba n ye min compter mɔgɔ tan ni saba ne ni min kumana sani n ye minnu ka vocal jaabi n ko a kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma n ko bamananw ko a y'a minɛ a b'a da o ye tiɲɛ mais a y'a minɛ a b'a kɔnɔ e e ye sabu jugu de ou bien e kɔrɔ ɲinina don walahi ne ye nin kuma in fɔ mɔgɔw ɲɛna kunu et à ma grande surprise bi diko ka o intervention kelen na diko seginna nin kuma kelen in kan maliyɛnw diko yɛrɛ ma kuma a ma foyi fɔ diko ma kuma dɛ aw bɛ se cogo di ka n'a fɔ mɔgɔw ɲɛna u bɛ ka taga ka taga a ka fɛn ta k'o transformer k'o kɛ audio ye k'o publier comme quoi ko diko taara ka taga faransi ambassadeur de voir ko ka ko b'a fɛ ka jamana kɔnɔ denw labɔ ko k'o bila transition na ne b'a fɔ aw ye a fɛn fɛn bɛ nin fɔ a y'u ɲininka ko kelen pe la u ka na ni a dalu ye transition ye ko la ko o ko bɛ ka kɛ bi a tila bɛɛ a preuve bɛ ka bɔ ɔ minnu ko ko diko taara ka taga faransi ambassadeur voir e ni mɔgɔ bɛ yen bi min sago ye ka transition ci k'a tan k'a yɛrɛkɛ o tɛ faransi ye diko ka wuli ka taga faransi voir c'est à dire ambassadeur voir o yɛrɛ bɛ hali le fait que a ni diko ɲɔgɔn ye gansan dɛ olu yɛrɛ b'o foto ta fɔlɔ k'o publier o foto gansan publier dɛ o yɛrɛ bɛ transition mɔgɔw jatigɛ ka se min ma ala de b'a dɔn donc ça veut dire que ni diko tun taara faransi ambassadeur voir o bɛ faransi arranger tellement que u b'a foto publier c'est à dire ka hali ka mɔgɔw la paniquer mais preuve zéro pas prati n tɛ karisa fɛ mais a ka nɔgɔn tellement mɔgɔ min aw yɛrɛ ka ko da o ɲɛkɔrɔ sa mɔgɔ min yɛrɛ ma kuma fɔlɔ an ye publication min ye o de ka fɔ k'u bɛna cérémonie kɛ cérémonie dɛ a ma fɔ ko mɔgɔ ta boulevard la dɛ a ma fɔ ko mɔgɔ taga mɔgɔ ka taga omnisport la dɛ a ma fɔ ko mɔgɔ ka taga 26 mars la dɛ ko bakɔ jikɔrɔni terrain don e diko belebeleba in ka jamanabɔ o de o yɔrɔ ye k'u bɛna cérémonie kɛ ani association minnu jɛlen don ɔ k'a laban bɛ kɛ conférence de presse ye ne hakili la parce que kuma in fɔlen ne bi ne sigilen bɛ n bɛ ka ko in observer ne bɛ ka ko in bɛɛ lajɛ mais k'an bɔ bi bilahi mɔgɔw ka intervention kama sinon ne hakili la hali o ko mana k'i kɔnɔ cogo comme aw y'a kɛ ni bisigi de ye ou bien mankutu tiɲɛ aw mana k'i kɔnɔ cogo cogo i tun b'i sigi ka dimanche makɔnɔ dimanche don min bɛ taga fɔ kɛnɛ kan dɛ i bɛ sɔrɔ k'o ta ka baara kɛ n'o ye o la sisan ni diko de ye jamana kɔnɔdenw wele o don k'u ka bɔ transition kama c'est à dire kuma min b'i kun n'i kan cɛ o don i b'o fɔ e a b'a da o ma fɔ dɛ mais k'a b'a kɔnɔ o tuma e ye e e ye kolonninfilila de ye ou bien e ye subaga de ye ou bien e ye ala de ye depuis nin yɔrɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko c'est à dire juguya dɛ n tɛ karisa fɛ n bɛ ka karisa mankutu tiɲɛ i b'o de yɔrɔnin kelen quoi mais min ye n dabali ban nin yɔrɔ la c'est à dire n jigi tigɛra tellement quoi an balimakɛ dɔ bɛ États-Unis ko Bako Basun je crois Bako Basun ka fara Segu Tunkara kan n b'aw ta aw tɔgɔ ma yan nɔ Segu ɛɛ i b'a dɔn e filɛ e bɛ français dɔw kalan i ka video la e bɛ français dɔw kalan ka taga kɔrɔ wɛrɛ d'a ma bamanankan na ne yɛrɛ bɛ n sigi ne bɛ yɛlɛ de segu ye parce que segu ka o donna video la segu de nana ka na segu de nana ka na ko in tɔ attiser ka na ka ko in tɔ attiser bon aw yɛrɛ de bɛ ka ala minɛ sisan k'aw bɛ transition mɔgɔw ni diko kun kari ɲɔgɔn na nin y'o de ye quoi parce que diko ma bɔ jusqu'à preuve du contraire diko m'a fɔ mɔgɔ si ye n bɛ transition n b'a n bɛ ka n b'a kɔ n bɛ k'a soutenir ou bien n t'a kɔ n tɛ k'a soutenir peu importe hali n'an tɛ ka hali n'an tɛ k'a ka manifeste hali n'an tɛ ka ye ko k'a bɛ ka manifeste k'u dɛmɛ jusqu'à preuve de contraire Diko m'a fɔ mɔgɔ si ye n bɛ k'u kɛlɛ ou bien n bɛ k'u dɛmɛ e bɛ min fɔ a preuve den kelen t'i bolo i y'i sigi ko e ka aradariw de ou bien i ka jahanama i ka i ka satellite dɛ ou bien i ka i ka Macron je ne sais pas quoi k'o ye eh, fɛ ko ko ko biye baden dɛ ko biyew bɛ dɔn na dɛ cinquante millions dira dɛ cent millions dira dɛ i sigi mana mana kan fɔla tɛ e bɛ k'a fɔ k'e bɛ ka ɲini ka mɔgɔ minnu dɛmɛ e bɛ k'olu yɛrɛ olu ni u ka jamanakɔnɔdenw kun kari ɲɔgɔn na est ce que e bɛ ka kɛ ka ɲa i sigi tɛ kuma ka di mais n'i bɛ kuma i bɛ na ni dalu ye i bɛ na i bɛ to ka faransa ko article minnu kalan dɛ ou bien journaliste bɛ article minnu bila n'i b'olu ta k'o kalan dɛ k'a fɔra tan a fɔra tan dɛ an bɛ sɔn o ma mais i ye min fɔ nin ko in na ni i ko ko Diko taara parce que i ka kuma i b'a fɔ k'i bɛ kuma dabiri mais hadamaden bɛɛ y'a dɔn k'i kan bɛ Diko ma ayi kana n'a fɔ anw ɲɛna k'i m'a ta tɔgɔ ma mais bɛɛ b'a dɔn parce que ko ko Asimi ka état d'urgence créé ko eh, décrété ko kana sɔn ko mɔgɔ si ka conférence kɛ o kana sɔn mɔgɔ si ka cérémonie kɛ o kana sɔn mɔgɔ si ka jamalajɛ kɛ ko fana kɛra eh, baptême ni denkundi n'a dɔn ta bɔtantɔ i kan bɛ Diko nɔ bɛɛ b'a dɔn mais n jiginni la Seku e ni ala cɛ san joli joli e bɛ video kɛ la même le savoir parler hali i ka kan ka min fɔ i man kan ka min fɔ min ye tiɲɛ min tɛ tiɲɛ e tɛ e c'est à dire e t'o e t'o si miiri quoi c'est grave ne ka laɲini tɛ bilen diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ ne ni videoman ka don clash la n ka ko tɛ mɔgɔ t'a la bilen ne ko ko jamana bako bako basun e yɛrɛ cɛkɔrɔba e bɛna ka n'i sigi a ye wuli imamu Diko kama dɛ seko a ye bɔ dɛ karisa ye bɔ dɛ ayi ne bɛ aw ɲininka o aw bɛ imamu Diko ni maliya malidenya cɛ yan aw bɛ Diko ni malidenya cɛ wa aw k'o fɔ ne ye aw t'a dɔn aw bɛ ka transition min soutenir dɛ o wolola c'est à dire Diko de wolola o la est ce que kuma in a bɛ faamuya aw bɛ ka transition min soutenir dɛ aw bɛ ka min soutenir dɛ bilahi ala ni Diko sababu sinon Asimi tun tɛ kɛ bi dɛ wa ala ni Diko sababu sinon Choguel tun tɛ kɛ dɛ cɛ n'a bɛ ko kɛ a ye ko kɛ tiɲɛ kan dɛ an bɛɛ bɛ transition in kɔ wa an tɛ jɛnɛ diɲɛ kɔnɔ cɛ si ka bɔ anw tɛ ka politiciens gosi yan nɔ anw tɛ k'an yɛrɛ faga ka fɛn bɛɛ kɛ wa et pourtant an ni transition mɔgɔw tɛ kuma na dɛ mais u bɛ ka baara min kɛ an ɲɛ b'o la wa an bɛ ka tugu o de kɔ mais f'aw k'a dɔn k'a fɔ aw tɛ Diko ni malidenya cɛ f'aw k'a dɔn k'a fɔ ko Diko ye maliden de ye et il y a il a le droit absolu k'a bɔ k'a ka conférence kɛ k'a bɔ k'a ka kuranɛ kalan kɛ k'a bɔ k'a ka duwawu ta kɛ après ça a bɛ min fɔ o bɛ bɔ e de la k'o apprécier i b'a faamuya a bɛ min fɔ dɛ a bɛ bɔ e de la k'a apprécier n'a ye min fɔ ko ɲuman don i bɛ tugu a kɔ ou bien n'a ye min fɔ ko juguman don i bɛ bɔ a kɔ maliyɛnw an ka bɔ o yɔrɔ bɛɛ la nin ko yɛrɛ bɛɛ ye mun ye parce que tile fila in na video bɛna janya a bɛ hakɛ to tile fila in na n'aw y'a jateminɛ a bɛ jumakun fila saba ɲɔgɔnna bɔ imam diko ka kutubaw a b'a kɛ ka ɲɛsin transition mɔgɔw ma hali n'a y'a sɔrɔ a t'u ta u tɔgɔ ma mais bɛɛ b'a dɔn k'a bɛ k'i adresser la parce que minnu bɛ fanga kunna bi ni ko ni ko aw ye dɔw gɛn ka na aw sigi aw yɛrɛ bɛ ka taga n'o tagabolo tagabolo kelen ça veut dire que minnu bɛ fanga de kan b'olu de ma mais faut que mɔgɔ k'a faamuya n'i bɛ mɔgɔ fɛ i bɛ mɔgɔ dɛmɛ i bɛ tiɲɛ fɔ ye anw bɛ transition kɔ mɔgɔ si tɛ k'a fɔ ne kɔni tɛ cɛ tɛ k'a fɔ ne ɲɛna ko ne tɛ ka transition dɛmɛ quoi o ye ne yɛrɛ ka aligné de ye quoi ne ka o ye ne yɛrɛ o ye ne yɛrɛ ne yɛrɛ de ye Asimi Anɛmu

bon diko tun t'o mɔgɔ di jusqu'à présent transition mɔgɔ ye baara kɛ domaine bɛɛ la mais belebeleba de tora o ye jumɛn o ye lakana ye maliden bɛɛ sɔnn'o ma k'a bi ko lakana ma sabati sinon avion sanna an bɛɛ y'a kuma fɔ yan kɛlɛkɛminɛnw ka di an ka mɔgɔw ma dɔ ka fara sɔrɔdasiw sara kan ekɔliso an k'olu an k'olu tɔw to sa an ka taa an ka to sécurité la mais jusqu'à preuve du contraire hali sini mɔgɔw ka village bɛ ka ci hali sini mɔgɔw bɛ ka faga hali sini attaque bɛ ka kɛ bon pourquoi c'est à dire fanga jumɛn bɛ k'i tɛ critiquer bon n'o bɛ ka kɛ o pourquoi pas diko tɛ critique kɛ i bɛ mɔgɔ critiquer de pour que a ka tagabolo changer i bɛ mɔgɔ critiquer de pour que a ka c'est à dire a ka se a ka sira tilennen dɔn i bɛ mɔgɔ critiquer pour que k'a dɛmɛ a ɲɛ tɛ fɛn min na a tɛ min kalama a bɛ se ka wuli cogo min na ka fɛɛrɛ ta ka k'o k'o ko sɛgɛrɛ mais est ce que o kɔrɔ de ko o tigi jugu ye ou bien jugu y'o tigi ye ou bien i b'a fɛ k'o tigi kɛlɛ wa donc n'o don n k'an ka politicien politicien joli de bɛ mali kɔnɔ bi minnu bɛ ka ka fanga in critiquer bɛɛ lajɛlen bɛ ka fanga in critiquer bɛɛ lajɛlen anw yɛrɛ de bɛ k'an jɔ an jɔyɔrɔ la an de bɛ k'an jɔ an sen kan fɛ transition ni olu cɛ a tɛ ka kɛ yan bon ni diko bɔra k'a bɛ critiquer ko o tuma olu c'est à dire olu ye maliden diko tɛ maliden ye wa olu tɛ ka fanga critiquer diɲɛ don o don wa

tout le monde le sait a y'a fɔ a ka kuma kɔnɔ olu de wulila ka na s'a ma ko autorité morale na ma k'an bɛ yan nɔ k'u jigi d'a kan e ne bɔra ka ne ka video kɛ la lettre ouverte à Diko n ko Diko ma an fa bilahi i jɔ i jɔyɔrɔ la ni e m'i jɔ i jɔyɔrɔ la n'i ye kɛlɛ in bila n'i y'i cun anw ye o ye anw malidenw salen ye o ye mali salen ye o mali ko bannen tagayɔrɔ tɛ anw na bilen kunko fɔyɔrɔ tɛ anw bolo bilen ne ye nin video kɛ ka ɲɛsin diko la diko y'i jɔ a jɔyɔrɔ la fo ka taa IBK bin IBK binnen tilala ka video wɛrɛ kɛ k'a adresser la k'a remercier a y'o min kɛ parce que diko y'a fɔ a y'a fɔ conférence kɛyɔrɔ la ko ko commerçantw nana ka na k'u ye délégation wuli ka na se ale ma ni zi ye ko kuma o kuma k'ale b'a fɔ mɔgɔ ma k'an ka bɔ k'an ka bɔ ko mais ko n'a sera yɔrɔ dɔ la k'ale tila k'a fɔ k'ale bɛ tila k'a fɔ o tigilamɔgɔw ɲɛna ko u nana k'u kana kuma ale fɛ ko ala bɛ deli o bɛ sɔn kuma tɛ mɔgɔninfin ma ko a bɛ sabali ko a ka kɛlɛ dabila k'u ko a ma o don ko n'a y'a bila ni ze k'a bɛ bɔ olu ni état cɛ dɛ k'a a bɛ don olu ni diko de cɛ diko ye kuma fɔ ko k'a bɛ n'o kɛra ale ko ko ni ala sɔnna ma nin kelen de bɛ taga ne bɔra ka diko fɔ ɲɛna k'a fɔ diko a k'i jilaja a ka se n'a ye au bon port o ye jumɛn ye ka ibk lataga et diko s'est assumé diko y'a jɔ a jɔyɔrɔ la o bɛ k'anw bɛɛ ɲɛna aw b'aw sigi kulu la bi asimi dɛ a keyita dɛ dirisa dɛ ala ni diko sababu o ye tiɲɛ o bɛ fɔ k'an kɛ nin kelen kan bi ka asimi kɛ yan ka transition kɛ yan ka choguel kɛ premier ministre ye bi k'an to bi an bɛ k'an yɛrɛ bɔ faransi bolo bilahi a sababuba o de diko ye sababu ko hali n'i ma to d'a ma n'i ma ji d'a ma a kɛ ala kama kira kama kana ɲina ale kɔ donc an ka kan ka kala sɛmɛ diko la jusqu'à preuve du contraire ni diko bɔra don min na dɛ ka bɔ k'a fɔ malidenw ɲɛna ko ale bɛna nin transition kɛlɛ ko malidenw ka bɔ ka tugu a kɔ o don tout le monde est libre de, de choisir son camp ou bien i ka kan ka posture min ta ou bien i ka kan ka a apprécier cogo min na i kan ka min fɔ mais bi ka fanga critiquer c'est son droit le plus absolu wa ka fanga critiquer o de o de kɔrɔ k'a yira fanga la k'ale bɛ fanga fɛ parce que ale de ye fanga in bila ye diko de ye fanga in bila ye dɛ aw sɔnn'o ma aw ma sɔn a ma diko de ye fanga in bila ye asimi b'o dɔn wa choguel b'o dɔn donc an ka bɔ ninnu kɔnɔ an ka bɔ hasidiya la an ka bɔ juguya la an ka ko kɛ tiɲɛ kan bon mali bɛ yɔrɔ min na bi ne bɛ min fɔ aw ɲɛna dɛ aw minnu ko ko je ne sais pas quoi aw de bɛ ka transition dɛmɛ ou bien aw de b'a fɛ ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan n bɛ min fɔ aw ɲɛna aw bɛ aw aw tagabolo ta nin tɛ mali dɛmɛ dɛ nin tɛ asimi dɛmɛ wa nin tɛ transition dɛmɛ parce que pourquoi an bɛ don min na i ko bi cedeao b'an kɔ union européenne b'an kɔ faransi kelen y'a dama état ye ou bien a dama continent ye an ka an ka faransi bɔ union européenne na parce que faransi ko bi ko an fa n'an ba de ale ye k'ale de mali wolo k'ale ta mali ye faransi b'an kɔ k'a ɲini cogo bɛɛ la ka mali dafiri olu bɛɛ b'an kɔ mais anw yɛrɛ dama ni anw m'an jilaja ka fara ɲɔgɔn kan k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma han ka kɛ cɛ kelen ni muso kelen aw ni ala cɛ anw fara faralen bɛɛ ka front dayɛlɛ fan bɛɛ bɛɛ ka bɔ ka ɲɔgɔn clash clash juguw b'u sago sɔrɔ an na koyi diyagoya juguw b'u sago sɔrɔ ka bɔ kuma na yɛrɛ n yɛrɛ ye information mɛn nin yɔrɔ la a ye video a y'a partager asimi goyita a y'aw yɛrɛ kɔlɔsi dɛ asimi a y'aw yɛrɛ kɔlɔsi bilahi ne ye kuma dɔ mɛn bi n tɛna dugu tɔgɔ fɔ mais yɔrɔ min don bɛɛ kɔni ka kan k'a dɔn n bɛ dan yen bɛɛ ka kan ka jamana in dɔn tubabu jamana de don dɛ n tɛna fɔ ko karisa karisa pourquoi ne ye nin kuma in mɛn tubabu jamana dɔ ka consulat eh, b'an bara mali la yen u ka ambassade u ka ambassade bɛ yen u ka consulat bɛ yen ko olu ka consul de o tubabu jamana in n tɛna indexer dɛ mais bɛɛ ka kan k'a dɔn an ni jɔn bɛ ɲɔgɔn na bi bɛɛ ka kan k'a dɔn tubabu jamana min don olu ka consul min bɛ mali la dɛ apparemment a ye kuma dɔ fɔ dɔ de ɲɛna kuma ye mun de ye ko ni 20 janvier y'a sɔrɔ asimi ninnu bɛ fanga na ko ni 20 janvier y'a sɔrɔ u bɛɛ k'u ma élection dɔgɔda ka bɛn février ma bilahi k'u b'u bɛɛ daji fɔ n bɛn sanpɛrɛn cɛ wa mɔgɔ min ye kuma in fɔ ne danaya mɔgɔ sɛbɛ sɛbɛ sɛbɛ o fana ye kuma in mɛn mɔgɔ min da o tigi fana bɛ baara kɛ o consulat kelen kɔnɔna na est-ce que aw tulo bɛ kuma na wa a ye video partage a k'a lase asimi ninnu ma a y'aw yɛrɛ kɔlɔsi asimi a y'aw yɛrɛ kɔlɔsi dɛ a y'aw yɛrɛ kɔlɔsi wa a y'aw yɛrɛ labɛn a y'aw yɛrɛ kɔlɔsi a y'aw yɛrɛ labɛn ko n ko tubabu jamana dɔ u ka ambassade b'an fɛ mali la wa u ka consulat fɛnɛ bɛ yen nɔ u ka consul de nin kuma in bɔra consul de la parce que mɔgɔ min bɛ baara kɛ mɔgɔ min bɛ baara kɛ kɔnɔna na soit u m'a jate de parce que apparemment mɔgɔ min don k'a tigi fɛnɛ intérêt la mɔgɔba de don c'est à dire a tigi mago tɛ jamana na quoi a tigi mago b'a yɛrɛ ka intérêt la parce que u bɛ to k'ale fɛnw d'a ma u bɛ to k'ale fɛnw d'a ma donc du coup u b'a penser k'a fɔ ko soit a tɛna bɔ n'a kuma ye a tɛn'u janfa ou bien a tɛna a tɛna kɛ tan tɔ donc u ye kuma u taara kuma in fɔli la fo ka kuma in don u tulo la f'a ye kuma in mɛn kuma ye jumɛn ko d'après o jamana in ka consul ko ni 20 janvier y'a sɔrɔ Asimi ninnu bɛ fanga na le 20 janvier nata ko n'o y'a sɔrɔ Asimi ninnu bɛ fanga na bilahi ko n'o tɛmɛna ko n'o tɛmɛn'u kan bilahi ko k'u b'u bɛɛ daji fɔ n bɛɛ ni Ala cɛ k'a sɔrɔ u ma élection dɔgɔda ka bɛn février ma wa nin kuma de bɛ yen nɔ dɛ nin kuma de bɛ donc asimi a ye video a y'a partage video janyana n tun t'a fɛ ka janya a ye video partage asimi a y'a hakili to a yɛrɛ la bilahi an bɛ ninnu kuma nin fɔ pour ka parce que anw de t'a fɛ fɛn ka aw sɔrɔ wa anw t'a fɛ a ka bɔ an bolo parce que anw sɔnn'a ma k'a fɔ depuis ni modibo bɔra fo bi fo bi bilahi mali ma aw ɲɔgɔnna sɔrɔ mais c'est mais c'est dommage jamana bɛɛ den bɛ a ja a ka a ka jamana fɛ jamana bɛɛ den b'a ka jamana fɛ fo mali kelen fo mali kelen parce que ni ne yɛrɛ kelen pe n'i y'a dan ne yɛrɛ kelen ma ne ne kelen n'i y'a dan ne kelen ma ne maliden den kelen tɛ sɔrɔ fiyewu min tɛ kɛ nin transition in fɛ bilahi n'i y'a dan ne kelen ma maliden den kelen a tɛ sɔrɔ min tɛ kɛ nin transition in fɛ wa maliden den kelen tɛ sɔrɔ fiyewu min bɛ bila nin transition na wa maliden den kelen tɛ sɔrɔ min tɛ nin transition in dɛmɛ k'an bɔ dingɛ kɔnɔ n'i y'a dan ne kelen ma o de kama n bɛ kabakoya ko ne dabali de bɛ ban maliden ne dabali bɛ ban maliden na dɛ donc a ye video partage k'a lase asimi ma an bɛ ɲɔgɔn bolo n'aw ma ɲɛmɔgɔw kɛlɛlen kɔ a y'a to sadi aw aw tɛ aw kɔnɔ aw tɛ subaga ye quoi aw tɛ kolonifilila ye wa aw tɛ ala yɛrɛ aw tɛ dɔnnibaga ye a y'a minɛ a b'a da n'a y'i ja kun ci mais a y'a minɛ a b'a kɔnɔ o ye hasidiya ye o ye juguya ye wa o ɲɛngoya ye maliyɛnw n b'aw bila yan